maskia we understand kuti mudayankhulana kapena mudawacheza adali anzanu ayi sanali anzanga koma mwezi watha deti ndayiwala nakamutenga mwana ku sukulu kwana matingo inali to 12 ndapita ku sukulu kuja napeza zoti ana sanatuluse nde ndinapita ku khomo kwa maki ndikukakhala pasi pa mtengo maki ndi amene wagwidwayo am- amene wagwidwayo ndiye pasi pa mtengo winawo panali mzibambo anabekera laptop bag yake anavala magalasi yake aledi anazavala golf shirt ya mizere mizere kenakono maki anayamba kumandifunsa ukufuna mutenge mwana ndiye ndikuti yani kufuna ndimutenge mwana napasa bambo aja moni kenakono nangokatha mwina 2 minutes kenakono ana atani atulusa ndakamutenga mwana wanga nkumatani nkumapita

akuti mzibambo uja unampeza atakhala pa mpando uja nde ndikuti ndiwakuti akuti mzibambo uja anayimapo mp kulumphi ndiwakulumphi nde brother wanga anamuwuza kuti ine ndimayang'ana chani ndimayang'ana mankhwala nde pamene paja wayendera mapu nkuzafika kuti nkuzafika kwathu koma kuti amakiwo amadziwika ndi nkhani zazitsamba ngati apa pamenepopo ndiye ndinama chifukwa chokuti sindikuziwa zoti amayang'anadi mankhwalawo chifoti sinakayang'anise kumankhwala kapena sinamvekonso kwa munthu komano iyeyo anandilongosola kuti munthuyo akubwera koko kuti azayang'anise mankhwala akufuna term yomwe ikubwerayi azayimeso okay. nde ndinamuuza zoti ah, okay chabwino zimene ndamakuuzani ndi amaki amandilongosola maki nde kuti mmene m'mamwetsa ma phone muja munthu uja anali atapita umene unali mwezi watha kenako pa 2 novemba chakumazulo ndinanyamuka kupita kwa ngolowera pena pake pali bala ndiye pambali pake anasegula shop kuti ndikagule chani sopo nali ndi nzanga napita kumene kuja nakagula sopo muwili ndikuyenda ndikufika pena pake timati pana yuma chapa bala pomwepo be around nazamva kuitana akira nde ndinatembenuka akundiyitana ndani ndinanena zoti ni ndani chifukwa choti kunali ngatibe chis- chi- kamdima be kakugwabe choncho ni ndani akundiyitana ananena zoti a ineyo maki nde ndinayima ntayima ananena zoti a bobo ndati bo a basitu ndingozungulirazungulira ndi bwanawa ndiye ine ndinatenga foni yanga ndikuyasa kuti ndiunikire kuti abwanawo ni ndani inali nthawi yanji imene imeneyo mwina tikhonza kunena zoti kuti to 6 madzulo nayasa foni ndikuunikira ndinapeza zoti abambo aja avala sikumba mkati mu muli golf shirt ya mizeremizere pasipa anavala safety boot ndi trouser ya decent yokhala ngati ya khaki tinayamba kuyenda napasa moni abambo aja mwaswera bwanji abambo aja nandiyankha naswera bwino kaya inu anaperekaso moni abambo aja kwa nzanga uja atapereka moni kwa nzanga uja tinayamba kumayenda ndi awo abambo aja anapereka funso inu mwachokera kumene kuja kuzagula sopo kuno ndene nayankha zoti ati kusata otchipa akuti ndekuti awawo amaoda sopo otchipa kuposera azinzawo ndeti kuti amakhala ndi mitengo yabwino ndeti nayamba kukamba no ngati za dziko sipano kuti akumva bwino ndi amene ali kuntundaku chifukwa chokuti mwina president ndi wakuti ndi wakwawo abambo aja anayankha kuti ayi tonse dziko la malawi tikumva chani chimodzimodzi ndi mmene zikukhalira ayamba kufotokoza sipano history yawo ineyo zinanga ndi joshua nzembe ndachokera ku lumphi inenso ndinayimapo mp koma ndinatani ndinagwa ndili kuti oo em, iwe zinako ni ndani nayankha zoti ine zinanga ndi agnes nankhumwa akuti ndi mwana ndiye ndikuti eye ndi ndi mwana mmodzi uli pa banja ndikuti eye ndili pa banja akuti okhe chabwino tinayamba kumayenda kuchokera mmene paja mpaka tinafika pena pake timati pa akazi a abeula pa, pa chale pamene ndimakasiyana ni nzanga uja nzanga uja anakhota kwawo nkumatani ndikumapita inenso ndinanyamuka kumayenda nawobe anthu aja ndinafikanso nane poti ndikufuna ndilowe msewu wakwathu ndinanena zoti ah basi ndikutani ndikupita ndi abambo aja ananena zoti ah zikomo kwambiri tatani tathokoza poti tacheza nanu ndiye ndinafusa kumfusa fusolo nimamfusa maki kuti maki abambowa abwera pansi ndiye maki uja anandiyankha zoti abwera pa galimoto galimoto yawo asiya kunsewu sananene kuti kunsewu kwake kuti ndiye ndikuti "Ah, ndiye inuyo madala mukagona kutiko ineyo poziwa kuti abambo aja afotokoza zoti anayimapo mp ni munthu olemekezeka sangakagone kukhomo kwa ndani kwa maki ananena zoti ndimafuna ndikagone ku hapuwani koma uyuyu wandipasa malo kwawo nanena zoti zikomo kwambiri mukagone bwino ine nakhota kumapita kwathu abambo ajaso nkumapita kuti kumapita kwawo mamawa umene unali wa pa 3 novemba nazakumana cha ma past 3 nakhala kumapanga badiri pena pake pa ground pakwathu naza panazadusa mkazi wake wa maki patadusa ine ndinakuwa mavero mwaswera akuti naswera bwino kaya inu amuna anu ali komweko anandiyankha zoti amuna anga akuperekeza alendo mtima wanga unandigunda chifukwa kuti chaja cha abambo aja chinali ndi mkazi wake wa maki uja okay ndipo pamene Abambo ndinakuwa ku- akuperekezedwa Eh, koma abambo charger- ochifanana zayi ni mafoni awiri inayo samsung eh, napangaso zoti this is nice phone anena zoti thanks ina Mwina- mwina mwina ndifunse kaye chaja cha abamboyo muti munadziwa mafoni awiri e, ananyamula mafoni awiri chajacho ndi power bank chaja cha white cha samsung cha white foni inayo pocha yake inali ngati kaya ya pepo tikhonza kunena zoti kaya ndi pepo inayo inali samsung duos wang'ono kenakono ine mtima wangu unangondigunda kuti "Ah, mwinadi poti anthu aja kuti amamvana eti chaja chija amutani amusiyira kunyumba kwa Maki kunali magetsi
ayi kunalibe magetsi kenakono unapeza kuti panazali pa folo limene inazali Saturday nazakumana ndi maki cha m'ma past folo nditakhala ndipeza kuli kwina kuli Mmene mjigo mutu mwaika chonena kuti aperekezedwa apita abambo aja aperekeza atani apita kenakono maki uja anapeza kuti anazandipeza ineyo pa mitengo paja ntakhala ni mayi ena ake akundipanga zoti eya ise munthu uja wandipangira zinthu zazikulu ndikuti bwanji akuti wandigulira mafoni awiri moti foni yanga ili pa chani ili pa chaji foni yako ili pa chaji eh, ndikanakonda ndikanaitani ndikanayiona ananena zoti iyi yoti mavero yawo ali nayo koma ineyo yanga ndaisiya pa chaji nnanena zoti okhe chabwino a kumvana kwabwino bola uziwatani uziwathandiza uziwauzadi mankhwala owonadi ananena zoti aye tikumana Maki uja ananyamuka kumapita kenakono masiku osewa kumakhala ni mmene timazamva lachinayi okay anandiuza zoti foni ija ati amugulira 210,000 Okay. yake ija ya mkazi wake sanandiuze mtengo kupeza zoti ndikumamva mphekesera kwa anthu ena kuti foni ija kuti waigula 158,000 ku Mangochi mastatement awiri otani osiyana koma ineyo chimene chimayenda mmutu mwanga chinali choti foniyo ikhonza kukhala zoti ndi ya abambowo ntazamuona nayo sopano linazali lachitatu tamuona ata akubwera kuzandionesa foni ja ndi mtima wanga unandigunda kuti no foni ndi ya abambo aja yomwe ananyamula sikuja molo munthu ofuna kuthandiza akamuthandize munthu mpakana ndi Samsung a ine ndinalibe chikhulupiriro mm -hmm. koma ndimangokhala kuti nanga ndingatani munthu amaziwa kumene wachokera ni ndani yeah. ndi iyeyo mm -hmm. ndinakhala lachinayi napitanso kwa Ngolowera kuti ndikatenge ndalama mm -hmm. pa agent ndimene ndimamva zoti ali kumanda ku anthu ena amati bokosi mm -hmm. ena amati ndani mm -hmm. kenako ife ndinathamangira kuti tizatani mm -hmm. tizaone mm -hmm. titafika kumanda kuno anthu chifukwa anali atazinga ineyo ndibwera kuti ndizaone apa mm -hmm. nnazabwenzedwa kuti nthawi yoona yatha mm -hmm. apolisi akutani akubwera mm -hmm. nnazakhala chete kenako nnapanga chiganizo choti nimuyang'ane munthu amene wajambula nditani ndione ndinampeza Daudi ndione nawo Daudi uja atangoyesa foni yake ine mtima wanga unagunda kugunda modanisa ndipo ndinamuuza nzanga amene ndinali naye munthu uja ali paja uja akhonza kukhala kuti ndi mzibambo amene amanena kuti zina lake ndani ndi Joshua taona gofisheti ija yatani yafana komanso ineyo mtima wanga ukundigunda chifukwa chani ananena zoti a agita te dekhe ineso mmene ndaona ndangozipasa ndekha mansala ndangoti oye tinakhala mii paja mpakana anthu kufunsana kuti kufukula ndikuzaonanso kuti munthu uja pasi pasi wava safety boot yomwe ija trouser yomwe ija malaya ajadi akuonesa ali kuti ndi omwe aja koma chikumba munthu uja analibe tinachoka kumanda kuno ndinapita kwathu nditapita kwathu nakanika kuti ndidye nsima mix ndi mmene tinaonera nanyamukanso kumapita kwa nguluwira kwanzanganso kuti ndikatani ndikacheze ndi mmene ndimamva zoti maki amanditani amandisaka maki uja ntazakumana naye pena pake timati pa tchale ni mmene amandifunsa kuti kumanda mwayendako bwanji Am- mmene ama- amakufunsa nthawi imene amaoneka o- o- o- othawathawa wanthumazi amaoneka kuti thupi yake ili ndi nthumazi ndipo ineyo nayika picture mutu mwangamu kuti chifukwa choti ineyo munthu namuona maki akuona ngati mwina ineyo ndingauze anthu kuti mwina munthu uja ndi ameneyo And tinamva kuti anakuopsezani ndi zoona pamenepopo ndiye ndikuchoka ndi pamene anandiuza zoti titasiyana mepo atandifunsafunsa kuti nde anthu atamuona munthu sanamuzindikire ndinangomuyankha kuti kwa anthu amene amuona munthuyo amuzindikira amene anamuona tsiku limenelolo amuzindikira koma kwa anthu amene sanamuone sanamutani sanamuzindikire ndi mmene amandiuza zoti mawa upeze lubani liwiri ubwere nalo kuja ku nyumba kwanga ndene namuza zoti lubani eh, lubani limagulidwa kuti nanena zoti kumishoni namuza zoti ayi panonso ndibe nthawi yopita kuti kumishoni ndi mochedwa a koma upange zimenezozo ineyo ndi nzanga uja naye mapomba iye anachisa pomba ja amakeyo sinasazike ine ndikupita iye ndi nzanga tinakha kumafunsana mafunso kuti "Ah, kodi iyeyo akuti lubani ndi la chani nzanga uja nandiyankha kuti amene kutheka akufuna kupengesa chani misala chifukwa choti iweyo munthu unamutani unamuona nanena zoti a ok chabwino siku limenelija chifukwa choti ndi lomwe tinabwera kumanda usiku sinagone ni mmene namuonera munthu uja kumankha za ngati munthu uja akunditani akundibwerera kumangoona ngati munthu uja akutchula zina langa kumangoona ngati mwina munthu uja paliponse pamene ndikukhala napanga chisankho choti nyumba muja ndisamukemo ndikagone ni mayi anga namutenga mwana wanga kusamusa matiresi anga ndikukagona ni mayi anga tositayira pa sitting room kutani ndikugona nde tsiku limenelolo linali ngati kucha kwa lachisanu lachisanu nakhalabe kudikira kuti mwina timva chani mphekesera maki ujaso lachisanu lija anazandisaka koma sanandipeze nditamva kuti maki wandisaka nauza ine makolo anga kuti mmene zafikiza maki akhonza kunditani kundipha nde ineyo chimene chingachitike mawa ndipita kuti ndipita ku polisi ndipo saturday kunja kutacha nazindikira kuti ku polisi samasegula saturday pamishoni nditafika pa mlonya pa sukulu kenakono ndinathera pompaja ndikupita kwa amphepo napeza zoti amphepo apita kumangochi ati kunyanja nafunsa kuti nyumba ya hagai ndi iti wa polisi wina uja anandiuza mwana wawo amphepo kuti ndi iyo napita kwa hagai kuja ndikukamulongosolera ndipo ndisanayambe kumulongosolera namuuza zoti zimene nditi ndiyankhule pano uzigwiritse ntchito ndipo upange njira yoti ukangomugwira ngati kuli kukafunsana mafunso tikafunsane pa mafunso pa khoti koma ineyo ndikusausika mu mtima mwanga ndipo ineyo kuti inu mukakamugwira munthu moyo wanga uzakha ndi chani ndi mtendere chifukwa choti ndiye kuti iyeyo asiya kumanditani kumandisaka uje hagai nanena zoti ah, okay chabwino poti apa ndikupita ku office ndikukalembera anthu ena ake kuti azipita ku boma kupangira kuti mawa ndi sande silimatani silimasegula ndiye kuti ku bomako ndikapita nkhani ndikayisiya ku boma kuti ndikayisiya ku boma komweko ndinanyamuka ndikutani ndikubwera nditafika kwathu kuja ndatenga bigi ndakagula chimanga ndakagayitsa ndabwera ndadzatula ndatenga ndalama ndi ujeni juice ndati nditani ndipite pansi po nkagule mandasi ndi pamene napeza azimayi atakhala khuli yawo akukamba nkhani yomwe ija iweyo agi ukuti munthu unamuona lemba kalata utitani utipase ife tikaponye pa polisi ineyo koma apolisi aja anandiuza zoti ndikapita kunyumba ndisakanene zoti ndapita kuti ku polisi ndiye ndinangokhala chete kenakono ndinangoona zoti ngati ndizovuta munthu woti anandiuza zoti dzina lake ndi joshua zembe ngati mungayiwale mukangonena zoti mwina joshua anayimirapo wa mp kuti kulumphi tsiku limenelo ndimene anafotokozera chani background yake kenakono anatenga foni biti ndi kuwayimbira mayi ake kodi ama mwati munthu wasowa kulumphi uja abwana anu akuwuzani kuti ndani akuti joshua ineyo bp yanga inashuta kenako ndinadzatutumuka kuti ndili kuti ndili kwathu anthu ndiye kuti pamene pajapo ananditembeta ndikukandisiya kwathu nditatsitsimuka anthu anayamba kumandifunsa bwanji ineyo kenako nayamba kumayilongosola nkhani ija kuchokera tsiku lomwe ndinayamba kumuona munthu ndikukamutenga mwana wanga ku sukulu ndikufikizana tsiku ili la lachitatu lija ndi mmene anthu amapanga chiganizo choti akatenge avakabu mmene momo ndi mmenenso ndimadzamva kuti magi uja akunena zoti agi uja akangoyankhulanso nkhanija ndimutani ndimupha umomo ndi mmene ineyo munthuyo ndinamuonera ndi kumudziwira pa tsiku limenelolo
chabwino um, mwina back to uh, ankolo Th- th- this is uh, what she has said. Are you satisfied?
very much uh, anti awa chimene akunena ndi chilungamo chokha chokha malume wanga zimene anavala zinali zomwezo angakhale mafoto amene anatifika pa media anali omwewo ndipo zonena kuti munthu uyu dzina lake ndi joshua mzembe ndizoona zokha zokha ndithu ndithu sure, sure. Uh,